igbo ndị ọma na-ege m ntị ụtụtụ ọma nụ eke ọma eke tata mara anyị mma eji m n'aka na unu pụtara ọfụma tata eji m n'aka na unu bọlụ chi taa nke ọma ihe ọma meela anyị n'ụbọchị tata bụ eke chi eke wetara anyị ihe ọma wetara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike o nwere ihe m chọrọ ịkọwalụ n'ụbọchị tata ihe dị n'afa ịgba afa ịgba afa dị oke mkpa na ndụ onye igbo ọbụla onye ọbụla bụ onye igbo onye ọbụla ma na ya na-eme ihe ọdịnala usoro ndị igbo ndị gboo gboo siri mee ya onye a ga na-ajụ ese n'afa afa dị nnukwu mkpa afa na-egbochi ọ bụrụ onye ihe ọjọọ na-achọ ịdakwasị i jee n'afa bụrụ onye na-ejete n'afa na-ajụta ese n'afa ị ga-eji n'oge wee gbochie ya bụ ihe ọjọọ ọ ghara irute ebe ị nọ i nee anya na ndụ gị fụ ka ihe si agalụ gị na ndụ gị fụ na ihe ị na-afụ na ndụ gị abụrọ ihe kwesịrị ka ị na-afụ as onye igbo as onye ọdịnala i jee n'afa ụfọdụ na-afụta afa n'ọ ihe ọjọọ ụfọdụ na-afụta na onye jere n'afa ọ bụ na o bidogo ime ihe ọjọọ i jee n'afa jụọ ese gịnị na-eme gị afa a ị fụrụ ga-achọpụta ntọala ihe bụ nsogbu gị chọpụta ihe ị ga-eme na nsogbu gị i nwere onwe gị ihe bido dịrị gị mma o nwere ike business gị ana-aghasasị ihe ị na-eme na-ada gata gata gata business gị ana-agbada afa ga-achọpụta kọwalụ gị usoro ị ga-eji wee mee ka business gị bido dịba mma mgbe business gị bido ghasaba maọbụ na ị na-afụ ihe dị aṅaa na ndụ gị bido gbagharịba o nwere ike ọ bụrụ onye ụwa gị debere n'ụsọ o nwere ike bụrụ otu gị i debere n'ụsọ na-agba gị ụgwọ ha ebido bikọsiba aka n'ihe nweta gị chi ụwa gị onye ụwa gị anụnwa ị gbakụtara azụ ị dị eneta anya o bido bibe aka na business gị business gị ebido ịda mba ihe dịrị gị mgbe a bụ i jee n'afa jụọ ese ọ bụrọ ibido chọba gịnị ka ị ga-eme ka ụfọdụ ụfọdụ ọ na-adị ụfọdụ ọsịsọ ọdịnala na-atụ ka nkwụ ọ na-atụ nwayọọ nwayọọ ụfọdụ ọ ga-adị ha ọsịsọ ha sị gị nye anyị nke anyị ga-eji kedu ihe anyị ga-atụnye na mmiri em em success oil nke a nke a nke a ọ bụrụ na chi gị adịrọ n'izu success oil ahụ ama workụrụ gị that eh, soap that ihe a isi ka itinye ite maọbụ ka ị na-eyuzu ka biznes ị gaba ọ bụ na chi gị amara anya na ọ dịrọ n'izu ọ ma nwọkụrụ gị idebezie chi gị n'ụsọ agụụ a na-agụ onye ụwa gị ịchọbazie ihe ya-abụ ịadịa to your business sinye gị nke kwamkwam sinye gị oil sinye gị ncha ịadịa ya ozugbo ozugbo ka biznes ị gaba ka chi ụwa gị nọzie n'ụsọ ka agụụ na-agụgbu ya chi ụwa gị ga-adala ihe niile a ị na-etinye ọ dala ya omee ya ọ daa ajịja ọ ma nlụrụ gị ọrụ jebe n'afa afa nwere ọsịsa nye ihe niile ị na-agabiga afa a ị fụrụ bụ ihe ga-agwa gị gịnị na-eme gị nyanwa ga-edigi root ọ bụrọ enu enu ọdịnala enwerọ short short o nwerọ kọnakọna way o nwerọ apịan way ọdịnala enwerọ short cut ị ga-esi na ntọala si n'afa wee jụba gịnị na-eme na ndụ gị ije n'afa ijiri uche gị bịa n'afa ọ bụrụ na ị na-akwado ije n'afa na ị chọrọ ije jụọ ese n'afa ihe dịka echi ma nwanne echi ijiri kịta iwele ọjị ịyọọ chi na ị chọrọ ije n'afa bụ onye dị ntu a and ị chọrọ ije n'afa a ya bịa n'afa a bịa kọwaa ihe bụ mkpa gị ejela n'afa jos ka njegodu na anụ m na onye a na-agba afa ka nje ka mmalụ ka o si agba anụ m na onye a na-agba afa ka njeli ka njefu ihe ọ na-eme ije ebe ahụ afa ga na-ada gata gata gata afa gị ama nchịkọta mana ọ bụrụ na ịkwado chi gị n'oge na ị na-ejekwa afa n'ihe ịchọ bụ ịlụ ka mkpa gị ihe iji maka ya bịa ka ọ pụta n'afa a mmụọ ga-achịkọta ọnụ gị na mmụọ so gị gị na ezumezu so gị egwere bịa n'afa ife ya na-agba afa ga afa ga na-apụta afa ị fụrụ dị mkpa ọ ya bụ ọdịnala gboo gboo ya ka ndị gboo mebere wee dị ndụ ka nka mana kịta anyị ada achọzi ịma afa ihe anyị chọrọ bụ fast fast inwe ike ihe anyị abịa mee biznes m na-ada ada ana m enwe okwu na my relationship ana m enwe okwu na my marriage kedu ihe m ma-abụ mee ya ka ọ dị mma kedu ihe m ma-abụ mee ka nkechi onye a ma ọ ka njide onye a ọ ma nwe isi ọ bụrọ onye ọbụla ka ị ga-ejide chi abụ otu ya ka ndị ọdịnala ji wee nwee ihe a na-akpọ afa afa ka a ga-eji ma malụ ọlụ alụọlụ gị ọ ga-aga alụọlụ onye ọ ga-aga ihe ahụ alụrụ gị gara o nwere onye a ga-alụrụ ya ọ ma ngarị ya ọ ya ka e ji sị gị na afa dị mkpa afa ka ị ga-agba wee chọpụta ntọala ihe na-eme gị na ihe ị ga-eme ị nwere ike ị na-enwe uke ije na-achọ oil na ị ga-atụyi na mmiri ma ọ bụ oil ị ga-echi n'arụ ka uke pụọ uke ama mpụ ị ga-ebu ụzọ jee n'afa mara ihe mere uke ji eso gị uke anọkatarọ sobe gị uke ọ ma nnọkata o nwerọ ihe e mekata kịta uke jos nọ si n'elu sị na na-eso gị e nwere ihe budata uke na-eso gị jee n'afa ị na-achọkọta nwe ihe ọ ya bụ ka ite maọbụ ka itinye ka ọ ga-abụ ime ka ihe ahụ kwụsị ọ ma nkwụsị chi gị ama nnọ n'ụsọ chi gị anọ na-agagharị agụụ ana-agụ ya inyere ya ọnọdụ inyere ya nri ị na-achọkọta uwe ọdịnala bụ nwayọọ nwayọọ ka o ji atụlite afa dị mkpa ihe ọ fụrụ ya bụrụ na-eme gị ihe ọ fụrụ ya bụrụ ka ị na-agabiga jee jụọ ese n'afa onye na-eje n'afa ada anwụ gboo afa ka ị ga-esi mara ihe a na-eme gị kedu ọsịsa ya enwere ihe ndị ichie maọbụ ndị mbụ kwuru na ọ ihe ị ga-eme dị mma iso onye bụ usoro imecha anyị fụ ya arụ ajụ ogo ịdị mma chi onye adịrọ n'izu ihe adị eme ya chọba ụzọ gị n'afa ọ ya bụ ihe ndị gboo mebelụ ya ka ha mebelụ ndụ dịrị ha ọnwụ ike adịrọ then ọ bụrụzi ihe a na-eme kịtaa ọzi ịgharị aka ejewu n'afa ama oke ụtọ na ana ntọ na ana buteziri ọnwụ ike akarịa ife isi a kpụrụ John isi kpụọ m isi a kpụrụ Gilbert nye m ihe onye a mere ọ gaara ya nye m ya ka ọ gaalụ m gị na chi ya abụrọ ofu o nwere onye chi ya n'isi onwe ihe chi gị needi bụ nye ya nri nye ọnọdụ ka ya tifolu gị ụzọ o nwere ndị chi ha bụ odogwu n'isi onwe ha chi gị eneedrọ ụmụ ka ị bịa nyerebe ya aka chi gị eneedrọ bịa ka ị bịa tinyebeli ya nke a tinyebeli ya nke a ihe chi gị chọrọ bụ nye ya nri nye ya ọnọdụ recognize ya ya o meelu gị ihe ahụ ị na-agbagharị since na-achọ o meelu gị ihe ahụ ị na-achọ afa dị mkpa ihe ọbụla ị na-agabiga jebe n'afa ya gaziela onye ọbụla n'ụbọchị tata tata bụ ụbọchị eke ihe ọma meelụ gị ọpụpụ gị na mbata gị ndị ichie ezumezu agwụ ndị mbụ na ndị egede ya gọzie akara aka gị ya gaziere onye ọbụla ka emesịa